Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwa ọzọ dịka nkụzi anyị si wee dị ife anyị ji wee bịa tata wee bụrụ maka scope of the study scope of the study ịkọwa ife ọ bụ dịka anyị si wee malụ n'anị Igbo

Ife scope mean bụ na ị chịkọtara ife ị na-ede maka ya within a reasonable manage, reasonable and manageable time frame. Ka m wee nye example na ịchọ ịkọ maka ife Biafra. Anyị ụfọdụ nwee ike kọọ Biafra nke 1957 wee ruo 1970 oge a nụlụ ọgụ. That is scope ebe i jedebere. or na ị nwere ike ịkọ maka election na Nigeria then you now talked about the election na Nigeria between 1990 until 2023 you see scope or na ị nwere ike ebe ị chọrọ ịkọ maka youth then i limit ya the years of the particular youth ị na-ekwu maka ya maka na youth erika ị nwere ike si na between so and so age to so and so age bracket that is the scope information needed in the scope of study general purpose of the study the population or sample that you are studying

Or na ị nwere ike ịkọ maka ọchịchị ndị gọvanọs then you limited your ife ị na-ekwu ka ọ bụrụ mgbe enwere military governors which means na gọvanọ ndị enwere from 1999 mgbe enwere democracy mgbe anyị dịchọrọ na democracy akwụgo na o sorọ na ya scope

then scope will also include sometime time ife anwa ị na-ekwu maka ya maka na time oge nke a nwere ike dị iche na time oge nke ọzọ scope also mean location kedu ebe ife anwa mere o nwere ike ọ bụrụ na ị na-akọ maka Nigeria mana ife anyị na ife merenụ mere na only in the northern part of Nigeria then population imagine na ị na-akọ maka ndị mmadụ or maybe na ị na-akọ about generation etu esi wee ghọta nsọpụrụ etu esi wee na-eme ife ụfọdụ ị nwere ike bịa n'anị Igbo ị- ị kọọ maka pre-colonial Igbo era etu ndị nna nna anyị fa si wee mee ife before ndị ọcha abịa abụrọ ofu na nke anyị na-emezi taa ife dị iche erika ọ bụrụ nnọọ scope so na ife gbasara scope bụ ịchịkọta ife ị na-ede within a reasonable um, uh, reas- reasonable tenet within a reasonable uh, manageable um, area ka ọ ga-abụ a kpọọ gị ị kọwanwuo ife ị na-ede maka ya ọfụma ka ọ ga-abụ a jụọ gị ese i wee nwee ike ikwu maka ife ị na-ekwu maka ya ọfụma for example anyị nwa bụ ndị nọ na Thailand Bangkok ọ bụrọ ka ife si wee dị between 2004 wee lukwa na 2010 gbasara ụmụ akwụkwọ ọ bụrọ etu a kịtaa nụnwa ụmụ akwụkwọ erigo nne bụ ndị Igbo kịtaa nụnwa ụmụ akwụkwọ erigo nne nọrụ na different universities mana oge a 2004 between 2004 to 2010 anyị na-agụta onwe anyị ọnụ anyị na-enwe meeting oge ahụ mana kịtaa i nezie anya ị fụ na mmadụ erigo nne so o nwee ife ụfọdụ ga-abụ ị chọọ ịkọnụ maka obodo a nọ gbasara ụmụ akwụkwọ m limitie onwe m to 2004 to 2010 then nwekwa nke ga-abụ m chọọ ịkọnụ between 2011 to 2024 you see scope ọ dị mma ka anyị ghọta ya etu ahụ eji m n'aka na nke a m kọwa bụ just maka na anyị enwero time nkọwa ife bụ scope erika e nwekwa ndị ka ya-akọwakwu ya ọfụma karịa ụdị a m si wee kọwa mana ife dị mkpa bụ na anyị ji etu a wee na-eme ife niile a ka ọ na-eru ụmụ- ụmụ anyị aka ka fa na-aghọta ife a na-akụziri fa Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu okay ngwa ọ bụrụ na e nwere onye nwere ajụjụ ehe ọ ya amagbukwa onwe ya maka na a na-ajụ a jụọ ajụjụ e wee nwee ike ịkọwa karịa nke a kọwaburu onye nkụzi daalụ rinne o na nkọwa ị kọwara anyị maka scope of um, study ajụjụ m nwe bụ scope before scope ọ ife anyị ebu ụzọ wee de before i bido the research work or after i mechara your research work or kedu mgbe e ji wee de scope ajụjụ a amaka ife mere ya bụ na ọ na-edipendịkwa na the type of research mana ife o ji adị mma na first eh, chapter na onye anwa na-ede ya bụ ife eh, mee ka ndị na-agụ ife ọ dere ghọta limitation ya na scope ụfọdụ na-akpọkwa ya limitations and scope ụfọdụ na-akpọ sọsọ scope ụfọdụ na-akpọ sọsọ limitations ọ na-adị mma onye chọrọ ịgụnụ ka ọ maa na ife anyị na-ekwu bụ within this particular time ife dị ka president ị na- ị chọrọ ịkọ maka president ndị Naijiria enwere military era enwere first republic nwee second republic so o nwere ka ihe esi wee dị ife ụfọdụ ka a na-aghọtago maka na ife mere na this particular time abụrọ ife mere the other time etu esi ghọta ife ụfọdụ n'oge a abụrọ etu esi ghọta ife ụfọdụ n'oge n'oge ndị ọzọ ife dị ka anyị nwa kịta anụnwa kee mbọsị anyị bido yuzube phone na naijiria mana ndị a mụrụ kịta amụọ fa amụọ fa with smartphone ịfụrụ na time time period ad- ad- dị iche ịfụrụ na scope o nwere ịchọ ide ife ụdị ife a nụnwa ka ọ baa uru maka na o nwere ife ụfọdụ ị nwere ike ikwu n'ife na-eme taa ndị na ndị me- ndị nọgụ before that time aya aghọtasị ife ị na-akọ etu anyị si wee nene WAEC na naijiria n'oge nke anyị as at 1993 ọ bụrọzi ka esi enene kịta as a matter of fact oge nke anyị WAEC na ọ dị ka eh, eh, ọ na-adị nke ọ na-esi ike question ụfọdụ mana kịta ụmụaka kịta na-apasizi WAEC ọfụma ọfụma so na ebe n'oge nke anyị enenesia WAEC ịmago idete inweta idete C na WAEC wụcha ibe elu mana kịta enenesia WAEC A A A A ọ bụrọkwa na oge nke anyị na enwerọ ndị nwe A enwekwa ndị nwe A mana achọpụtara m na time time eh, ọ dị nka this global kind of eh, incentives eh, na-enyeziri ụmụaka kịta aka ọ na-amasị ife ụfọdụ oge nke anyị ahụ anyị na-amarọ and o nwekwara mgbe anyị na-ede mm, mgbe anyị dere eh, dissertation I mean mgbe anyị dere thesis or project ị nwere ike move from one university to another na-achọ paper na-achọ akwụkwọ mana mana kịta eh, nene smartphone topic ọbụna ị chọrọ ịpịa aka ebe a ịfụ e-library or whatever enye gị ife ọbụna ị chọrọ ịfụgo ya ka o ji adị mma na ife ọbụna a na-ede dịka ndị kụziri anyị academic writing na ị ya-enwe limitation nwee scope ka onye na-agụ ya wee nwee ike ịghọta ife ị na-ekwu ghọta ya ọfụma thank you